tara kpa nkata ghọta ghọta ife a na-akọ ebe a ka anyị na-ewere azụ tụpụsịa ya ọkpụkpụ dị ya n'arụ were nke bara uru mere ife ebe a ka anyị na-akpọ onwe anyị nwanne ebe a ka anyị na-atụkọ isi ọnụ nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ebe a ka m na-ajụ gị kedu uche gị maka na uche onye adị njọ ebe a ka m na-ajụ gị kedu ife i lo because na mụ bụkwa ntị chinaza enyi dịkwa m ị na-aghọta one or two things ị ghọtago so n'ụbọchị nke taa bụ Tuesday 17 June 2025 erutego m mm-hmm. ama m na oge ahụ erugo na-eche m nnọọ agbarutego m mana ọ bụrọ sọ m nọ na studio n'ụbọchị nke taa anọ weta ọmalịcha ụmụ nwaanyị ịtọ mm-hmm. ụmụ nwaanyị ịtọ nnọọ bịa ka ha gwa anyị ka o si wee na-adị na society otu o si adị n'etiti ụmụ nwaanyị bụ na fa enwerozi di na enwerozi nwaanyị mana ha enwerozi di ha enwerozi nwoke ha na-akpọ di so mụ na onwe m bụkwa chinaza sị na ọ dị ezigbo mkpa maka na this week bụ widows week yes this week bụ widows week so ọ na-abụ na ebe anyị na-emetụta everybody anyị na-emetụta onye ọbụla aka ka anyị nwee ike na ka o nwee ike na-adaba ka anyị nwee ike ị mago na-eme ife ka otu o kwesịrị ịdị aside na this week widows week 23rd wee bụrụ the widows day anyị wee sị ka anyị kpọrọ ụmụ nwanne anyị bụ na fanwa bụ ndị na-afụ maka ụmụ nwaanyị ajadu ka ha bịa gwa anyị okwu maka ndị nọ n'ụlọ bụ na o nwere nwanne ha nwaanyị ma onye ha ma bụ na ha bụ widow ka ha na-aghọta that na the society na-echetakwa fa na the society agbarịpụba anyị ahapụba unu anyị agbatọpụ unu nnọọ n'akụkụ mba anyị na-echeta unu all the way ọ nya melu anyị ji wee kpọtara gị um, gọzie udemezuo udemezuo ya bụ founder healings heart foundation ọ bụkwa onye bụkwa advisory board na ya bụ foundation so na-ekene gị gọzie udemezuo nnọọ daalụ rinne daalụ sọ biko metụ nọtọtụ obere na mic gị ka anyị nwee ike na-anụ onye na-ekwu daalụ nnọọ daalụ nnọọ Eh, onye nke ọzọ bụrụ uju akụnne member healings heart widows support foundation nnọọ ndewo daalụ sọ nnọọ onye nke ịtọ bụrụ ijeọma ya bụ program associate daalụ nnọọ anyị nọ na volt 104.3 fm n'odenigbo oge ndị igbo ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata so n'ụbọchị nke taa o nwere ajụjụ dịga iche iche m ma-ajụ unu gbasara otu o si emetụta ụmụ nwaanyị ajadu na society anyị because one thing with this thing bụ that na ndị mmadụ amarọ that na a na-enyelu ndị ụfọdụ amarọ na a na-enyelu ndị eh, ndị ajadu aka and also na-enwe foundation na-afụ maka ụmụ nwaanyị ajadu so anyị ji wee wetaelu unu ya bụ healing hearts widows support foundation ka ha bịa so the first thing anyị ga-ejegodo the first ajụjụ anyị ga-asa today bụ gịnị bụ ọrụ unu na-alụ na healing hearts widows support foundation kedu ka unu si enyere ụmụ nwaanyị ajadu aka gọzie okay ihe chọọ ịkọwa bụ na ọ bụrọ sọ Healing Hearts Widow Support Foundation nọ ebe a Okay. anyị dị ọ, otu naabọ Kunie na Foundation. Kunie Foundation ah, but ihe anyị na-alụ nwe ka o si agbakọ ọnụ Mm, gbakọ ọnụ. Healing Hearts Widow Support Foundation bido na 2008 so n'arọ a ka anyị mee arọ ili na asaa ife eji wee bido ya bụ ụmụ nwanyị di fa nwụ anyị adịghị akpọ any woman ajadu it's a derogatory word so we don't use it nwanyị di ya nwụ ihe gbasara arụ ike ya ihe gbasara agụmakwụkwọ ụmụ ya ihe gbasara ebe obi ụnọ ebe obi ihe gbasara inyeli ya aka onwe ndị ka na-achọ ije akwụkwọ ka ha jee akwụkwọ hmm. ihe gbasara ikike onwe maka na i jekwu ọkaikpe onye bịa n'ọfịs m ka m kpeli ikpe mma ana ya nnukwu ego ụfọdụ ụmụ ụmụ nwaanyị ama akwụnwu ụgwọ so ha chọọ onye ọkaikpe ọ bụrụ ikpe anyị ga-eme anyị enye onye a onye ya enyere ya aka ọ ma akwụ ụgwọ mm. o nwee onye akpọ na polis ọ bụ ihe anyị ga-eme anyị akpọnye ya onye polis onye ọkaikpe soro ya jee polis so ihe gbasara ha ihe gbasakwa ama m ihe a na-akpọdị ya n'Igbo spirituality hmm. so anyị nwee ndị ụkọchukwu anyị na ha na-alụ so that o nwee nwaanyị filu na amusu atabi ya anyị akpọ fa fa ekpe ekpere hmm. anyị nwere ndị ndị dọkịta onye isi our medical mission bụ a professor na UNTH so o nwe ihe anyị na-eme ha akpọta doctors free like Saturday e treatie onye ahụ ọ ma akwụ ụgwọ so onye for 17 years mana i nee anya na ihe anyị dee n'akwụkwọ anyị ya-ekwuta bụ redefining widowhood so anyị bido na 2013 si mba ka anyị redefine nke na widowhood ka ọ ghalụzi ịbụ ihe a a na-eche na-eche ya mgbe so anyị ochie. bido with that name ajadu Mm. anyị adịghị akpọ anybody ajadu because it's condescending so from that name then nwaanyị a di ya nwụ ọ bụrụ na i dozirọ onwe gị o nwekwa onye ya-edozi gị True. so anyị bido launch a campaign support ya with akwụkwọ anyị- anyị dee redefining widowhood and we started that campaign in 2018 and launched it na New York, launched it in London, launched it here in Enugu, in Abuja, in Lagos. And we were to do Ghana and um, Kenya in 2020 before COVID wee bido. So na ụdị ụdị ọlụ anyị na-alụ and apart from ụmụ nwaanyị di fa nwụlụ ụmụ ha ụmụ ha ya-eje akwụkwọ ụmụ ha ya-afụ dọkịta ụmụ fa ya-eli nri ya na ife anyị na-alụ

anyị ewepụgo ajadu in the sentence ọ nọrọzi ebe ahụ so biko gbaghalụ na mana ana m emefeka so ana m ayọkwa mgbaghalụ na m na-emefe so uh, the second question bụ ụbọchị ụmụ nwaanyị ajadu n'ụwa bụ 23rd just like m point go out already um, ma ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na na ịmago unu edowego 21st mbọsị unu ga-eme an event so this is going to be a very big event for this uh, ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa ya bụ kedu ihe unu tụrụ ime kedu ife bụ ife ahụ wepụtagolu unu ga-eme n'ụbọchị ahụ ịmago n'ụdị ime ya ka ọ dị remarkable ka ndị mmadụ mara that so true true na redefining abịago n'etiti ịmago widows or widowers ọ kwa unu na-afụkwa maka ụmụ nwoke nwaanyị ha ọ sọ ụmụ nwaanyị
afa anyị bụ widowhood not widowed widowhood covers ma nwoke ma nwaanyị oh, because otu o sikwa esiri nwaanyị ike na di ya nwụọ ka o sikwa esiri nwoke ike na nwunye oh,
ụfọdụ ọ na-akadị afịa ha arụ ịchịkwata ezinụlọ that is why most of them ada anọtanwu anọta obere oge anụọ ma nke hmm. ga-abịa ịnekọta ụmụazị ma nke ga-akụgbu ụmụazị akụgbu hmm. because ha na-anọkọta so anyị na-afụkwa maka nwoke na-afụkwa maka nwaanyị okay I love the fact they infuse ụmụ nwoke into this or something different because a na-anụ maka ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị anụ mgbe m so that is all a very good way to start the redefining ma sịkwa m kwuo amara m maka ụlọ ndị na-ege anyị ntị ga-ekwekọrịta n'ihe m na-ekwu so gịnị ka ndị mmadụ ga-atụ anya n'oge mmemme a na that 21st
okay on 21st first of all anyị ga-ebidogodo with ekpere like mama anyị kwuru spirituality ihe mmụọ ịma na ọ na-ajụ kedu ihe ihe osiri anyị na-eme bụ ihe mmụọ yes
mba ọ dịrọ easy anyị ga-ebidogodo with ekpere n'isi ụtụtụ Mm. that day anyị anyị na-akpọ ya widows prayer wave ọ bụkwa our annual event but anyị bịazi ajoinzia ya with this one because na ndị mmadụ na-esi ma Lagos Abuja hmm. Port Harcourt every part of Nigeria wee bịa na under this um, um, Healing Hearts Widows Support Foundation hmm. anyị nwere branch anyị na-akpọ Blessed Widows and this Blessed Widows dị na mpaghara Nigeria niile so ndị a ga-esicha other states bịa bụkwa ndị nọkwa under that blessed widows so every state ga-adị represented okay. they will even come a day before so we can eh, wee nọkọ na that early morning wee mee the ekpere anyị ga-akpọ ndị ndị our spiritual directors then eme ekpere ahụ afụ onwe anyị for once in a year before emezie open celebration nke bụzi for international widows day

ọ na-atọgode ha ụtọ n'obi ha na-egoli mm. ịghọtago ehe mm. so ụmụasa ahụ nwecha aka ọlụ anyị that day ha ga-ewepụtacha ihe ha na-ere anyị ga-enwe exhibition onye ọbụla ewepụta ihe bụ aka ọrụ ya dosacha ndị mmadụ amalụ from there enwee contact wee next time ọ bụgodị na ọ bụrọzị until abịakwa bịakọtakwa ọnụ ndị mmadụ ga-ewezi contact a na-agbakwa ha aka afịa a ga-enene arụ ndị dọkịta ga-abịa nene ndị mmadụ arụ free of charge a ga-enwekwa ndị lọya ga-abịa maka ndị nwee ikpe na-enwerọ ike ịga ịgakwu eh, lawyers na-enwerọ ego ha ji aga court then akụzikwa ha maka their right ndị na-ama maka their right anyị ga-enwechakwa ihe egwuregwu a na-akpọ drama ma egwu ma everything just dey happy ka ụmụasa gbaa egwu gbaa egwu nwee aṅụlị nwee aṅụlị gbasapụ gbachapụ nnọọ pressure yes yes Alright, chetanụ na ndị bụ na ha nọ na studio bụ ndị si from Kunie Foundation and um, Healing's Heart Widow Support Foundation uh, because of this week izu a bụ izu ndị Widows Week ịghọtago so and um, ha na-eme ya ịmago na-agbasa ozi otu a ga-esi wee nyelu ndị bụ na nwunye ha ma ọ di ha ahapụgo ha aka and also 23rd bụ the d-day ya like the d-day ya bụ the widow's day mana ha decide ime an event on 21st of this Saturday so ka anyị na-aga n'iru ijeọma biko ee eh, achọrọ m ka ị satụlụ anyị kedu ihe ndị na-enwerọ di ma ọ na-enwerọ nwanyị na-agabiga na society today maka echetara m mgbe m na-etolite enwe my uncle m fụ maka na nwunye ya nwụ ọ dịzie so quiet ọ dịka akpachapụrụ ya na ụmụnna ịmago ọ dịka ọ na o sorozi n'ife a na-eme amarọ m anya ụmụazị ka m ji cheta ya na amarọ m na ọ nya na-eme onwe ya ka society na-eme onwe amarọ m na ọ ka dị then mgbe ọ ga-abụ nwaanyị di ya nwụọ anarị ya property ma ịmago na enwere lot of stigmatization mgbe ahụ so achọrọ m ka ị gwa anyị n'ụbọchị nke taa kedu ife bụ ihe ahụ ndị a na-agabiga na society Okay.
O- o- ehihie ọma ndị ọma na-ege ntị Um, otu o si kwuo afa m bụ Ijeọma but the first thing m ga-ekwu bụ na m na-anọchite anya kunye okay kunye foundation as onye ọrụ nke a na-akpọ program associate so kunye foundation bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ịfụ na ụmụ nwaanyị na ụmụ ha nọrọ ọfụma especially ụmụ nwaanyị bi na ebe ndị a na-akpọ ụbịam ebe ndị ụbịam juru especially n'Enugu state ya ka kunye na-arụ ọ ihe mere anyị ji tikọta aka na Healing Heart Widow Support Foundation ịfụ na we bring this widows widowhood this international widows day we bring it to light anyị wee mee ka ka anyị create awareness so that ụmụ nwaanyị na lose-uru di ha like she said earlier ada akpọzi ha ajadu ụmụ nwaanyị na-enwerozi di mm. ka anyị mee ka ha mara that there is hope for them so like ajụjụ gị gara you said um, kedu ihe ndị na-enwerozi di ma nwaanyị na-agabiga na society today gbasara ma ego ikpe na ịmago nta n'ime ihe ndị a bụ na privilege ha adị enwetazi as ndị ịmago Widows. mm, as widows m ga-ebido akụkọ a with my mom okay. my mom dị widow and o lose-uru di ya at a very early age and unfortunately that was when m mere experience ihe a na-akpọ ihe ndị bekee na-akpọ ostracization first hand ịmago asị ya ya na ya na onye nwụrụ anwụ jee lahụ hmm. asị ya kpụọ isi ya asị ya ya yiri white asị ya ṅụọ mmiri asata n'ozu you understand so because my mom then bụ like you call it ọ na-eme ihe mmụọ hmm. ọ ndị believe na ihe a bụ omenanị eme so she refused to do it hmm. so ya mere ka ndị mmadụ ndị village anyị mgbe ahụ chụpụrụ ya na village ịma chụpụ anyị n'ụnọ ụnọ daddy anyị chụpụ anyị si

sometimes ụmụ nwaanyị dị widow jee ịchọ ọlụ asị ha na ama nye ha ọlụ maka na ha enwerọ di sometimes o nwere ọtụtụ ụlọ ị ga-eje ịchọ accommodation asị gị na ọ bụrụ na di gị anọrọ ya ị ma nọnwu ebe a sometimes i jee ịgọ anị asị gị maka na ị bụ a widow maka na i nwerọ di hmm. ama resi gị anị jiji gị chọọ nwoke ga-asignere gị something before eresi gị anị so those are the hmm. kind of things widows na-eface in our society today which is why anyị ji tinye ya ọnụ ịma ma ndị dị involve ma gọọmenti ma CSOs ndị eh, rulers anyị a ga-eme ka ihe wee dị mma thank you daalụ so so it's safe ịsị that na gị nwa now na imere ihe a experience face and um, first hand and all out of passion inwe passion because of the experience inwe so inwe passion for the line of job ịnọ na ya mm, I'm so sorry but ịmago sometimes o nwee ihe anyị na-agabiga na society and that's why anyị ji enwe ndị dịka unu ga na-ekwuchitelu ndị na-enwero di ma nwaanyị ma nwunye ha nwụgo ọnụ and uh, it's good actually that na iji this program wee bịa n'ụbọchị nke taa and ọ bụrụ na ị chọọ join in ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ as a widow ị chọọ ịjụta ha ajụjụ as a widower ị chọọ ịjụta ajụjụ kpọọ m na 0706 0485853 gị na ha ga-ekwutenwu okwu n'ụbọchị nke taa cheta na ha nwee program on the 21st ya bụ Saturday 21st of this June ya bụ this Saturday so ka ị kpọọ ka ị nwee ajụjụ because ama m na a lot of us a na-eme program where people ga-asị gị na nwunye ha nwunye ha anọzi or na di ha anọzi enwere m a lot of time and this is anyị nwa ịreach out to unu nwa sị unu unu anọghọ ọ bụrọ sọ unu nọ unu anọghị alone unu nwere ndị na-agbakụta unu azụ ndị bụ na ha na ịmago na ha kwụ unu n'aka na-aga kwara unu n'azụ jide unu n'aka kwara unu n'azụ wee na-aga n'ụbọchị nke taa so um, kịta ka anyị kwuo ka obodo anyị ma ọ wụ ndị mmadụ nwee ike isi nyere ụmụ nwanyị ma ụmụ nwoke na-enwerozi di na nwunye ọ bụ site n'inyefe ha ihe kama or ịkwadotelu ha ogologo ịmago like ka a ga-esi ndị mmadụ ga-esi nyelụnwu ndị a aka na society kedu ka society ga-esi nyelụnwu ndị a aka ịmago n'obodo ha na ezinụlọ ebe ọbụla ha nọ kedu ka a ga-esi wee nyekwu ha aka sị ha ngwa sọsọ gị ọ bụrọ sọsọ gị okay ajụjụ a ị jụ kịta eh? o tego anyị akpawa maka ya otu obodo ya-esi nyelụ ndị di ha nwụlụ aka so 2018 wesị ka anyị nwụruo kedu otu onye di ya nwunye esile n'oge ka maka obodo ejirọ anyị ụgwọ I lost my husband 2012 oles ma ngwa gị iwu na ịma ama ịma mmakwa amakwa ozi m ihe ha na-akpọ m bụ mama ụmụ asa Mm. maka ị na-elead ụmụ asa ị ga-adị ka asa Yeah, Eh, yes so first of all your mind Mm. ọ ịkpọ ihe ịkpọ onwe gị ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza so ya- ịgwagide obodo gwagide obodo achụpụzina nwaanyị n'ụlọ o nwere part of enugwu ya bụ onye kwaa di ya nata landlord asị ya onye akwapụzi ya anyị emego ụdị case a na ọ bụrọ ya ka o nyere ụlọ meanwhile ka ọ bụ nwaanyị na-akwụli ụgwọ ụlọ na nwoke enwedị ife ọ chị ọka so we have talked to society about ịrapụ ụmụ nwaanyị ya akụtu ume amasị na afe ifefa nri ụtụtụ widows niile ya abịa ya eli ọkwa ndị di ha nwụgo ndị nke nọ n'enugwu a na-efifi afọ nke ha na-ebubata ihe ha egogo ma mmiri goo nke a goo nke a na-egokọ ihe o nwere ndị si church asị okay na ị ya eme raffle draw ipikite ihe ipiki ụmụ nwaanyị a eh, na-atụkọta ihe ego ha raisego ha ya enye na raffle draw women so what we are doing bụ to replicate such women for them to know that for me widowhood is just that the man anọrọ ebe a ọ meanịrọ na m anwụgo hmm. maka ụfọdụ bụ di ha nwụọ ha nwụọ ihe ọ ha kpọpụta ụmụ ụmụ nwaanyị ụmụ ha ndị nwaanyị na aja agba ashawo ka ha wee nye mama ha nri ọ dị ọ jọka ọ jọka na ị ya anọrụzi si otu agbakọ aka nwa gị eje na-eme yahoo ha na-agbaghalị gị nwa bụ amị ya anọrụzie na-enye gị ọ dịrọ mma so now redefining widowhood there's a book called widowhood redefined which we published for them to know na ọ bụzi otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a hmm. anọ m adịgide otu a n'ebi na ihe gbasara widowhood the change will have to start with us hmm. who are widow i zute anyị na-aba n'ụzọ a sị na anyị bụ widow ị ma ekwe o nwee ndị di ha dị ndụ ya bụ i zute ha n'ụzọ ị kpọọ ha widow ahụ uchichi so that's the concept we can because a na-agwa eh, society a na-agwa society society o jikwana widow ụgwọ so we have that mentality that what

5 years 10 years 12 years hey! onye ọbụla a na-eti ị chọ ịrapụ ụmụ gị ị chọ ime so we encourage our young widows to remarry Mm, I wanted to ask that question. Very important. Ọ bụrụ na ị chọ ịnụ di, ị dị sure na ebe ụmụ gị ya adị safe. ọ bụrụ ebe ọ ya bụ elu owe ife melụ o ji bụ because ihe ọzọ na-atụ ha ụjọ is taking undue advantage of ụmụ ụmụ nwoke ga-abụ ehe mana ị ga-amanụ nwoke ya etake advantage ọ take advantage ya alị awa na eji ntu kwụpado ya ebe a unu needịrị ịfụ nwaanyị a na-ekwu okwu a right? ejirọ ntu kwụpado ya ebe a mana Ọ bi- ghọtara ya na-akọ before you banye ee ị dị Yes. sure and gwakwa widows ee ha ejekwana lụọ di ka ka nwoke wee zụwa ụmụ ha nne Mm. ị ya akwụ n'ụkwụ gị naabọ dozie onwe gị so that ezinụlọ ọbụla ịbata ha eje thanksgiving na ha nụta gị n'idozi onwe anyị na-ekwu anyị na-akụzi maka self love
and self care and self care ị ga-enetegodo onwe gị anya before mmadụ enebe gị anya because ọ bụrụ na ị dị ka ntụ hmm. ekpoo gị ka ntụ a sị ọ bụrụ na ị lacharọ ọnụ gị ụgụrụ alachaba so ị ga-alacha dị ọnụ before ụgụrụ abịa fụzie nke ọ lacha Mm. na-eneta onwe gị anya ọ bụ asịkwa gị jee tiwa bank Mm. ọ bụrụ akwa ịtọ ma ịnọ ka i nwe ọ bụ okirika sụchasie ya ike dechasie ya ike sapụ arụ tee roll-on apụtara n'ụzọ na-esi fee Mm. dị ọcha ịghọtago mmadụ fụ gị ọ na- ọ- ọ na nwe gị niile aka so ebe ọ bụla ịbata kịta na-asị okay na ị na-achọ ọrụ ọ na ị na-achọ business mmadụ enene gị anya ọ bụrụ na business worth 1 million 2 million asị okay onye a ga-handle nwu ude gbana nwere ka ị ga-adị wee bịa na-agwa mmadụ na ị na-eme business nke asị onye nke na-arịọ na inye ego ka ọ gbafuo Mm. Ịdị- otu anyị si debe onwe gị Ya ga ga na-esi ụkwa attract gị. gị ma favor ma ndị ọzọ so anyị na-akụzi maka self love and self care ị ga-adịgodo ị ga-enwegodo arụ ike mụ ebe a nọ hospital ka m nọ since ụtụtụ enyerọ m bed mụwa ji aka m gaba inene kidney nene liver nene nke a dị sure na ọ na-arụ ọrụ because ọ ga-aka gị njọ mgbe ụmụ gị ga-akpatazi ego Hmm. a na-achọzi ka Enjoy. abịa mee one minute silent n'isi gị chukwu ekwena na-eneta onwe gị anya na-eneta arụ ike gị anya ịdị sound mgbe ị kwesịrị ime onwe gị enjoy ime enjoy and onye ọbụla n'akụkụ ga-enwe respect for you because i nwere respect for yourself ọ bụgodu mmadụ chọrọ ime gị approach kịta maka ịnụ di ma he ọ ga-ama ọ bụrụ onye ọbụla ebe ọbụla mmadụ si ngwuru ọbụla si pụta ọ sị gị na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị because na ọ feel na ị na-achọgodo onye ga-enye hmm. gị nri ọ ga-afụgodu na ị zuru onwe gị and o nwee ebe ị na-aga ịghọtago gị na ya kpaa nkata ọ sị mba o, na ya ma mbụ nkwa ihe dị otu a ọ gbalụ na-eje so onye ọbụla ga ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị na ọ na-agụ gị agụ ịnụgharị di ị ma na iste- isetigo standard for yourself ọ bụrụzi ụmụazị na-ene ka ọ nwere ụdị ihe m ga-eme mgbe ụfọdụ nwa m nwoke asị m na man you be so ebe ị ga-anọ ụmụazị asị gị na man you be ha dị Gosi- proud of yes, you ị so ihe na-egosi ọbụla ị ha. ga-eme ka ụmụ gị dị proud of you ị na-esetịkwa ha example Yes. ị ga-eme ha ha nwa adịkwa adịkwa hardworking ị ga-emekwa ha ha enwe ọgụgụ isi but ọ bụrụ ị nọ na-eme mgbe ọbụla ị na-ebe na a na-ayọta ayọta e nye i gbugodo ụmụazị ahụ psychologically ha enwego problem hmm. ha ma na-enwechazi a na-azọsi ụkwụ ike n'anị but ọ bụ na mma ha na-azọsi ụkwụ ike n'anị ha nwa na-azọsikwa ụkwụ ike n'anị mmadụ ama pụtadị sị ha kee ebe mpa ha nọ daalụ

all the support you need o nwerọ onye ga-ewe nke gị so long as na ị dị achọ okwu cheta na ị ga-akpọnwu m na akpọnwu anyị na 07060485853 hello uhuruchi ọma ka afa gị na ebe i si akpọ anyị Chidiebere nnọọ gaa n'iru

ịgbanwe echiche egwu a na-atụ ya fem egbu onye a ka ihe m gwa ya maka ndị ụkọchukwu anyị na ha na-alụ ụfọdụ ndị widow a na-agwacha ha okwu wee egwu a na-atụ ha that's one o nwere ike ọ bụrụ na ebe o si a sị a rapụlụ ya chukwu ị ma ndị be anyị onye ike ọgụ na-adịrọ a sị ya rapụrụ mm. chukwu ehe so ọ bụrụ na ọ chọrọ enyemaka ma o nwerọnụ ihe ị ya emenwu mana o lugo mgbe anyị ya akwụsị ụdị omume a n'ala Igbo a sị na amụ nwoke amụrọ nwoke amụ nwoke amụrọ nwoke even ndị nwesị nwoke a na-achụpụ a na-anakwa ha mhm. ọ dịrọ mma ị fụzia ị jụọ onwe gị mgbe nwoke a dị ndụ kedu ka o si debe nwunye o kedu ka ya na nwunye si debe onwe ha maka o nwere ka gị na di ị ya esi nọrọ ihe mee di o nwerọ onye egwu ya ekwe ịbịa metụ ihe ya aka onye chọzie ọ bịa ihe ọ fụ o welụ Mm. mana ọ bụrụ na ọ- ị nọ n'iru ụmụ nwanne ya ị na-akpọlị nwunye ị na-agwa ha na ọ barọ uru na ọ bụrọ mmadụ na ewu ka ọ bụ anụ ọfịa ee ị- i debegonụ ya anụ ọfịa ị nwụzia o mee ihe a ya eme anụ ọfịa mana achọrọ m ka ị- ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-ege m ntị na i nwe nwunye achọrọ m ịgwa ya ofu ihe mali ya amalụ na ndị mmụwa bụ ndị mezue na ọ bụrụ na m o tego m aka e jewalụ unu a ụmụ unu a unu na-arapụrụ anyị rapụrụ ite afụfụ ọ kwa maka ha ka anyị ji anọ mụnwa anọgo 12 years ọ bụrụ na ọrọ ụmụ ịtọ m nwee hmm? aka m analigo so ọ bụkwa na ụmụ nwaanyị a love ka ka onye ji wee nọrọ ebe a ọ kwa maka those children and we need to tell you these things because unu adịghị eme ihe ọfụma ụfọdụ ụmụ nwoke adịghị eme ihe ọfụma tigbuo zọgbuo mgbe ị dị ndụ ụmụ nwanne ị ya ama na o nwerọ ihe i ji nwunye ị kpọrọ ọ bụrụ na ị nwụzia ha esowe mara ya ma na nwunye ya ahụ gị na ya bi na afụfụ ọ ga-ata ma a bụ na a chọọ ya afụrọ gị ọ ya enye ụmụazị nri ọ ya akwụ ụgwọ ọ ya ego e, nke a ọ ya akpọje ha ụlọọgwụ ọ ya eme everything o nwerọ onye ya esi na be ebe amụ gị mepee ọnụ mana mgbe a sị ụmụ ndị nwaanyị ya anụ di fa apụta fa abịa were ego isi anyị need ịkpọwa okwu afa anyị dị ịkpọ okwu afa anyị wefu proposal ije fụsịa ndị ọchịchị ndị obodo o nwe mgbe anyị melie na Anambra ma Enugu fụsịa ndị igwe anyị na fa akpa nkata maka ọ na-emezi ifele ọ na-abụ ije nzukọ na mba ụwa dị iche iche maka ihe gbasara ndị wido ịbanye na Tanzania a na-akọ maka ndị Igbo example ha bụ example ndị Igbo ịbanye na na na Uganda the same thing ịbanye na Zambia eje m ọrụ na Zambia ịbanye na Nairobi ndị Igbo Igbo Igbo o mewe gị ifele and ori na anya ukwu na ekworo because ọ bụrụ ma nwa ụmụ nwoke esuọta gị bụ nwoke n'aka na ị ma-eje kpata ego ka nwanne gị ịgbara program a maka na Igbo esuọta anyị n'aka ị na-eche ka nwanne gị nwụọ ị sịzi ya nwunye na ọ ya gbulie sị ya ṅụọ mmiri ozu ka o wee pruvuo gịnị ịfụrụ ihe Ijeọma kọwara na unu etinye ụmụazị ụmụazị ihe a na-abụ o mesie ụfọdụ ụmụaka ụmụ nwaanyị ajụ na ha ama anụ di hmm. because of egwu ihe hmm. ha fụ e me mama ha ndị Igbo kedunụnụ mgbe anyị akwụsị omume a ụmụ nwoke tinyenụnụ ọnụ onye ọbụla tinye ọnụ ụmụada ọ bụrọ sọ ịzọ nri ebe a na-eni ozu tinyenụ ọnụ na a na-emekpa ndị di ha nwụrụ arụ ọ dịgo too much
okay and yes so uh, hapụkwa na ihe a na-atọ ọchị ọ na-abụ sometimes m fụ ihe ndị mmadụ na-agabiga just because na society anabatarọ ha maka na di ha especially nke nke family bụ ihe ka na-ewute nke family ka dị mwute too much because ndị feel na ọ ha nwa kwesịrị support gị mgbe ịmago na ife nwee ka otu efe gị arụ bụ fa nwa bụ ife ga-abịazi tikọzie n'aka with ndị society wee na-eme gị ya bụ ịwa maka na a sị na the end of the day onye ma ga-eme gị ịwa mhm. alright so um, can I take the another question m ga-ajụ maka otu o si dị mkpa na a na-ekwu maka ịmagonu ndị nwanyị ma nwoke eh, nwunye ha anọzi ma na di ha anọzi kedu mkpa ọ dị that na society na otu anyị si wee bịa like this now because another way of society ịma eh, that na enwere group nọ n'Enugu steeti na-achịkọ na-ehelpụ ndị na-enwero di ndị na-enwero nwunye and um, ọ a good ọ a, ọ a good step in the right direction because amara m na ụdị ya bụ movement dị n'Enugu a so ajụjụ m na-ajụ now bụ kedu ka o si dị mkpa Or kedu ife mere o ji dị mkpa na a na-evocalize this uh, issue now this movement of ndị widows ka ka o si dị mkpa kedu mgbanwe ya bụ ife ga-ewetanwu na society by ị na-ekwu ya all the time
ee ihe o ji dị mkpa ị na-ekwu ya because a sị na na onye kwuru ekwuga bụ na onye agwanụ just like question onye a kpọọ na phone kwuru na na ọ na-akpọ nwaanyị a pụta ka enyere ya aka ọ na-agba ọsọ o nwere ike ọ bụ ụjọ maka na ọ enyi di ya na-akpọ ya na ọ pụta kịta na ihe family ga-ebo ya na enyi ya nwoke Ọ bụ ka ọ bụla na aga. Ọ nwere ya ka ọ bụla ebowe Yes. gị already Ọ- sef. ebe ozi isi onwe ya Mm. but ọ bụrụ na ọ dị opportuned ịnụ ihe anyị na-ekwu kịta ọ mara okay na ọ ga-apụta nkwa a neutral body enyela ya aka na ọ bụrọzi na ọkwa nwoke a Mm. na ihe kpọ amakpọ ya na ya afa a na-ekwuzi ọ sị okay na ọrịa yazi ya government n'aka so ọ dị mkpa na a na-ekwu ya anyị kwuchegodi ya kwuo ya echi ọ bụrụ ndị nụ ya tata o nwere ndị ga-anụ tata ọ ka na-eme ha obi naabọ i kwukwuo ya kwuo ya nke ugboro ịtọ ọ katazi obi pụta ụdị mmadụ ahụ ya nọ kịta n'ebe ọbụla ụjọ ji ya ọ na-anụ ka a na-ekwu ụdị ihe a ọ na-anụkwa akụkọ na o nwego ndị testimonies ndị sigo n'ụdị program a nweta enyemaka ọ sị okay ka a try ya nke a because I don't think na ọ ga-alike ebe ọbụla ọ nọzi o ji ụmụ ya bịa na-ata afụfụ while na o nwere di ya kpatara ego ọ ga-eji wee neta onwe ya so ọ dị ezigbote mkpa and that is why anyị ji na-ekwukwa na-ekwu apart from today not because na anyị nọ na na international widows week anyị na-emekwa program o nwere program anyị na Healing Heart na-eme every other eh, month na na na good park tv anyị na-ekwukwa ihe gbasara widow like that so anyị na-ekwu anyị ada akwụsị ọ bụrọ anyị kwuo once anyị nọtụ so ka onye onye ọbụla wee nụrụ wee wele ya wee mere ihe cheta na ị nọ na volt 104.3 fm afa m bụ auntie chinazọ anọ m in the studio with gozie udemezue bụ founder healing heart foundation uh, healing heart widow support foundation anọkwa m with uju akunne nyanwa bụkwa a member na Healing Heart Widows Support Foundation anọ m with Ijeoma onye nke si from Kunie Foundation nyanwa bụ program associate and also cheta that na anyị nọ na Widows Week and the 23rd bụ the D-Day for the Widows Day mana event ha bụ 21st of this month bụ June ya bụ Saturday and the theme for this event bụ uplifting widows voices uplifting widows voices yeah ọ bụrụ ndị yoruba a sị gị soro soke welitebenụ ọnụ ndị widows unu agba unu anọrọ sọsọ unu unu ezozina unu ezozina unu echezina na ụmụ ife mere unu echezina that na m pụta na a ga-asị onye nke a jee zuo ike bakpuo ụlọ na di gị anọrọzi na di gị anọrọ abụrọ na your life end in fact kịta ka ndụ gị bidoro ebido adị ama ama hello hello good evening ka afa gị na ebe i si akpọ anyị eze nwata nnọọ ọ ya nụ daalụ daalụ

Mm.

so um, according to ihe eze nwata kwuru na ọ ka akọwalụ ndị di ha dị ndụ n'ebe a na-ekwu onye ebe a nọ akwa ozu ka a na-ekwu okwu eze ndị dị ndụ ee, m, kedu ihe eze nwata chọrọ ka anyị kọwalụ ndị di ihe ndị di ha dị ndụ?
maka misconceptions ọ na-ekwu maka misconception but o dolu anya ife anyị na-ekwu bụ maka ndị di ha anọrọzi ma ndị Ọ nwunye nwee- ha ọ nwee ihe anọrọzi dị wrong ma widow nwee nwee group O nweghị ihe dị wrong. Ehe.
Mm. so ọ bụrụ na egwu na-atụ ya maka uh, otu a na-asị na nwaanyị egbuo di ya ọ ya ama na ụdị nwunye ọ nụrụ Ee, ọ maanụ ma ọ na-akpagbu ya o nwenụ nwaanyị ya-eji gbuo di ya ka sọ ọ si atawa afụfụ ị ghọtago ka anyị- ihe anyị na-ekwu bụ how do we support widows ọ bụrọ ịkụzi ndị di ha dị ndụ Mm. onye let me give you an example i live in a very large compound o nwe mgbe ọ na-abụ m pụọ bata m buru akpa m gbago na room ama m maka ọkụ ama m maka mmili ihe m ma bụ m pụta m pụọ moto sef o nwe mgbe m na-adị aba petrol station agba fuel enwere m drivers adị m eje ọkara ofu phone the phone ọ bụ Abuja na onye ṅụrụ mmanya mmanya kụgburu my husband hmm. so for 12 years ana m ejezi petrol station ana m ana
m na-apụ kịta m nee anya meter ana m afụzi maka everything so onye di ya dị ndụ nọ m nso ya ama unless ma nwoke na-adị provide nwunye ya ma ama ma ọ nọ ma ọ nọrọ but if you have a man a real good husband mmadụ ahụ na-agwa gị agwa na every morning and the abalị na ị ya na-etinye ya n'ekpere ka ọ dị ndụ so ịsa ma ndị widow ekwuwere maka widow ụfọdụ ụmụ nwoke apụta kọwaa ụdị akụkọ a eze nwata kọ mm. ọ bụrọ ife anyị bịa ife anyị bịa bụ ka anyị focus ụmụ nwaanyị di fa nwụọ ihe anyị eme ee ọ bụghị ikwu maka club ọ bụrụ na ndị widows ee eh, decide ya na ha chọrọ ịform club o hmm. nwere ihe o mee ọ ka ha nyere onwe ha aka like na exactly so what what is wrong with a widow ịnọ na club hmm. mee ka m gwa gị eh, o nwere group of widows na-eme isusu every month atụ ego o luo onye o welu o luo onye o welu to support themselves ịma ha ma ayasasị ayasa wee mie anyị agbakọta club bụkwa group group of people together so mana people get worried ma ha fụ widows together o nwere program anyị na-eme every year valentine's eve dinner ụmụ nwaanyị anyị ncha na-eji aka anyị tụọ ego nri anyị anyị achọọ ofu ezigbo hotel n'Enugwu a jee ebe a kwụọ ụgwọ lie nri yilu red see picture hmm. nwee aṅụlị na hee ụfọdụ aghọtara ya ha sị na anyị aformụa club rapụnụ anyị n'otu anyị si enwe aṅụrị mhm. kpọrọ nwunye gị jere valentine mhm. rapụ anyị na-enwerọ di
Um, ka oge na-eme kwarapụ the last question m ga-ajụ na asị ndị bụ n'ọnụ a na-achịkọta ihe ọnụ ama m na e nwere expectation unu bụ ndị isi ndị na-afụ that na ndị widows na-ewe e, akpapụta ha from that shambles ma akpọ ya shambles because nwaanyị ọbụla ma nwoke ọbụla di ya ma nwunye ya nwụ o decide ya to just lay low decide ya na life agwụgo e feel m na shambles ka ọ nọ ya so e believe m na unu nwere expectations na this movement so otu ahụ na-aga ije a kedu ihe unu mere expect from nwanyị na-eme nwanyị ma nwoke di ya na-anọrọ

so otu ahụ widow si adị o nwere mgbe a ga-aga kọọ mmadụ ọnụ a sị gị na ị dị ka ajadu ka a hapụzi ka ka ndị ụmụ nwaanyị isi mkpe anyị na-akpọzi ụmụ asa hapụ ịdị ka ọnụ aka ọha that's the expectation ka a kụzielu ha na onye di ya nwụ na ọ nwụbe na ụmụ ya ka na-enenitekwa ya anya so na o need ịstep up ka ụmụazị a wee nwee ike wee nite isi na society na o need ịgba mbọ na o need ineta onwe ya anya dị ndụ nwee arụ ike na o need ka ụmụ ya hapụ ije tinye aka n'ihe ọjọọ na-ewenata ihe ego dịka mama anyị kwuru before na onye as far as na ọ nwere arụ ike na ọ ga-afụnata ihe ọ ga-arụ hmm. and ka ọ hapụ iji ụjọ ọ bụrụ maybe na ọ na-aga school di ya nwụọ ọ kwụsịzịa school ya ma that he can she can still do all things through God who strengthens her yes na o nwere ihe ọma mmenwu anyị na-akụzikwa doing widowhood with God because na i jide Chukwu aka i ji ihe niile true mgbe anyị mgbe anyị na-ebido agwa gị maka blessed widow na blessed widow ahụ anyị na-eme anyị na-anọ online ekpe ekpere every Saturday ma onye nwa ya nwee nsogbu o, ma onye business ya ma anyị na-enwe prayer point anyị na-enwe ụbọchị taa because ọ bụrụ na i jide chukwu aka jidesie chukwu aka n'ukwu ike ihe ọ bụla ị na-eme ga-abụ gị abc ọ just ọ na-aga were were so ọ ya nwa ka a na-akụzi because o nwere ndị ga-ejikwa ego ahụ sef ha file na ozu ha but if you don't stand to so anyị na-akụzi na ị na-eme widowhood chineke bụrụ onye mgbaba gị makụsie ya ike n'ime ya ị ga-enweta ee eh, n'ime chineke ị ga-enweta ọgwụgwọ ị ga-enweta fear of god ị ga-enweta that's the fearless your voice will come out ị ghọtago ihe niile ị na-achọ na ire ha ịhazigharị otu etu e si afụ widow enweta n'ime chineke o nwerọ ihe adịrọ n'ime baịbụl o nwerọ ihe adịrọ n'ebe chukwu nọ you understand hmm. so mgbe ị na-ahazigharị otu e si afụ widow before now ị ga-akwụsigo n'ike na chineke then nebazara onwe gị anya step by step

insight ya kedu ihe ndị mmadụ ga-eme expect again kọwala anyị the venue the time ife a na-eme expect ebe ọ dị ebe ọ na-eme okay um, before m ga-eme attend to your question m ga like ịkọwalụ ndị ndị mmadụ the one of the biggest reasons why Kunie Foundation ji partner with um, Healing Heart Support i gee i gee onye isi ndị Healing Heart i gee barrister Udemezue ntị ị ga-afụ passion ị ga-afụ that ya bụ ihe ihe ha ji obi ha niile na-eme hmm. ime ka ụmụ nwaanyị mara that there's help for them ịmara ka ụmụ nwaanyị ime ka ụmụ nwaanyị mara that widowhood abụrọ the end of their lives and the end of ihe ọbụla ha chọrọ imebu before di nwụọ so coming to this program kịta ihe a ga-emekalị ranging from medical outreach ọ bụrụ na i gee ya ntị ọfụma ị ga-anụ ebe o kwuu na ndị doctor ya-abịa mm. for medical outreach to legal support maybe o nwere ihe mentioned earlier o nwere acts already in Nigeria available to ndị a na-emegbu o nwere the uh, violence against persons act although some states are yet to domesticate it that some some states dị yet to ime ịnabata ya mm. but it is available so ihe a ka ụmụ nwaanyị mara that in case somebody chọọ imegbu gị there is a law that can protect you do you understand so legal rights ga-adị available that day apart from that a ga-enwe raffle draw ị nụ ka o si ekwu ya that a ga-enwe raffle draw ihe ọbụla iweta iwele ya a ga-enwe speeches a ga-enwe a lot of things basically so yeah if I'm to say ya bụrọ a program any widow kwesịrị imiss in fact ọ bụgodị na ị bụrọ a widow i kwesịrọ imiss ya because okwu a bụ okwu mmadụ niile kwesịrị itinye ọnụ ka ihe niile na-aga ọfụma hmm, because anyị na-ekwu maka otu society ga-esi nabatanwu ndị widows a na widowers into the society ka ihe nwee ike ka ọ dịrị ha easier ka a malụ that na adị akpachapụ ha n'ihe a na-eme alright so um

ya send ya message to nọmba ya ha akpọpụta ka anyị wee tinye n'afa Healing Hearts eh, Widow Support Foundation anyị chọọ ikene Kunie Foundation and um, Africa Philanthropy Forum Kunie Foundation nọ n'Enugu ebe Africa Philanthropy Forum nọ na Lagos ọ fa naabọ organization naabọ a nyela anyị ego gbagolite enu na aka anyị ji eme ihe a anyị nwa tinyezia nke anyị ndị widow na-etinyekwu nke ha mm, mm-hmm. so onye chọọ ịbịa ebe anyị eme program a bụ mana ọ bụrụ na afa ya adịrọ n'akwụkwọ mgbe ọ bụrụ na ị kpọrọ anyị

972 ah, ya bụ program ya dị na na Felix Hotel na Independence Layout Enugu International Widows Day ihe anyị ji eme ya mbọsị Saturday bụ na ọlụ dị on Monday so anyị na-eme ihe Saturday before mbọsị ya biko nọmba anyị na-akpọ ebe a ọ bụrọkwa widow nwe nọmba maka ụfọdụ na-abụ e mesịa program

conference I believe one. Oh, ndị jiri ịlata ya alata anyị chọrọ ụdị ndị a ụjọ adịzi ya n'ụkwụ ụjọ kwụsị ịtụ ya ọ pụta anyị enye ya aka onye ụjọ na-atụ i dugide eh? ọ bụ halfway o chia azụ mbọ niile gbara anaa n'iyi hmm. so onye egwu ka na-atụ rapụ ya obi sie anyị ike maka onye nwe ya na-aga ị na-eso ya n'azụ hmm. eh, mana ụjọ na-atụ ya ka ekwana ebe idi eje ụfọdụ na-abụ ha jekwuru ndị ụkọchukwu a ndị ụkọchukwu a sị a sị rapụlụ ya chineke so o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-arapụlụ ya chineke Okay. Mm. So in terms of nwanyị o nwere ajụjụ gbata m n'obi now uh, in terms of onye ọbụla whether nwanyị na nwoke di ya ma ọ nwunye ya hapụ enwe therapist for the person maka ndị dị downcasted. no anyị adịghị enye professional therapy uh, sessions Okay. but we have two uh, form of services the one bụ free bụ the counseling

recorded anybody anyị jide aka anyị na ya a na-aga ọ fịa arụ ịga maka ihe etinyegodo n'obi na ọdụ ama elu isi gị anyị ewezia gị nwayọọ nwayọọ na-akọwa gị a na-aga ya na-aga ya na-aga ya ọ dịghị emekwa overnight mm, mba mba mba mba ọ bụrụ overnight o nwekwanụ ihe bụ overnight o nwere anything bụ overnight

bụ satọde a unu nwere ike a na-ekwu 21st June unu eche na ọ next week or this week Saturday and ife mere ha ji eweta ya Saturday because of ọrụ unu nwee ike hafụ inwe excuse sị na ife a mere unu ejiro wee bịa and so and so forth so the event na-ebido by 11 a.m. at the right 11 a.m. all the two programs Widow's Prayer Wave na-ebido 6 ụtụtụ ọ gbasaa 9 nwaanyị ọbụla bịa ebe a enye ya ezigbo breakfast o lie o lisie anyị ebido nke 11 o'clock so it's a whole day nke 11 a anyị enwe keynote speech by Kunie Foundation ezite onye ya-agwa ụmụ nwaanyị okwu emesịa keynote speech ndị lawyers ya-anọ ebe o nwee ndị lawyers sicha Owerri abịa enwekwa other partners so anyị African eh, Women Lawyers Association mm. bụ part of it so ha ya-anọ ebe a ndị FIDA ya

enedo mmadụ ọ na-eyi eli nri ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ dọkịta ị bịa n'oge ka ha wee nene your sugar before ị lie nri ọ dị possible jidekwa afa ọgwụ ị na-aṅụbu ka ọ ghara ịbụ ọ bụrụ na ị na-eme enwe eh, high BP na-aṅụ amlodipine ị bịazịa imeji amlodipine ma ọ gwa ha afa ọgwụ ị na-aṅụ ha ewee nye gị ọgwụ ọzọ biko eh, and anyị enwe dentist anyị enwe eye doctor so I teach send kwanụ message send anyị message ama m a lot of you nwere ike ịchọ ịkpọ mana ifere unu amarọ ka m ga-esi kwuo don't worry that day by the time ị bịa inwe obi esie gị ike i were obi esi ike ịghọta na ije ị bịara abụrọ ije ụmụaka so ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa na-asị unu daalụkwu n'iso ịnọnyela anyị biko m ga-alike ka unu jiri aka unu si imego nye onwe unu proper
farewell oh, daalụ ka i si wee mm. asụsụ Igbo adịrịzi ndị gere anyị ntị daalụnụ daalụ onye nụrụ onye akta barrister Gozie echekwa m ọ chọrọ ikwu okwu amakwa m na o nwezi ihe ọzọ anyị ekwu afụfụ Igbo niile akwa ndị Igbo ndị be anyị
daalụnụ aka m bụkwa nwanne unu Uju Akụnne anyị na-asị na obi dị anyị ụtọ ka anyị na unu si nọkọrọ na mgbede a biko mgbe ọzọ anyị kpọkwa unu unu za Mm, daalụ.
daalụ ndị ọma na-ege anyị ntị biko ihe m chọrọ ikwu bụ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị di ya nwụnarị ya na-ege ntị n'ụbọchị taa biko gbaa mbọ mee that is gbaa mbọ fụ na ị bịa program a because o wee na-eme ụmụ nwaanyị ndị igbo na ma used to ibu ibu alụ like o wee ma ọ mekwuru ọ si
eziokwu ikwute ya ga-eme ọ dịrị gị mfe take that part o nwere ihe ejirọ afụfụ anya isi o nwerọ onye ji afụfụ wee pụta ụwa so na-asị unu daalụ ka ọ ụbọchị ọzọ cheta na ihe a special edition odenigbo ebe m wetara unu kunye foundation na healing heart widow support foundation